Good.
Tupu anyị a na-ebido, a ma elotere ndị ushers oge a na-anata oriri and anyị nwa na-abịakwa ịnata oriri ịnata oriri ị nọrọ ebe e nyere gị ihe tinye ya n'ọnụ before ị gaa na ma ọ bụ na e nyere gị ya n'aka ị nweghị ike ka ị pụba mgbe ị pụrụoro n'oche gị ma mgbe ị ruoro na corner ịkwụzịga n'akụkụ ebe ahụ itinye ya n'ọnụ before ị gaa na-aga ebe ọ bụla onye nwere ajụjụ ya bịa jụọ mụ or jụọ ụkọchukwu anyị

tata bụ ụka nke asaa n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke mbụ n'arọ ụka Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na-aga achụ aja mass tata na aja nke mass tata emma na anthony ikewuru na-enye chineke ekele na-ayọkwa ngọzi chineke amara ya na odudu ya n'isi benjamin ọkọlue uju ezechukwu Victor Ofondo na Victoria Ofondo ndị a niile bụ ndị na-elote mgbe e ji were mụọ ha Genevieve Ọkpanweze na-enye Chineke ekene ka o si tinyekwara ya ofu arọ n'ime ndụ ya wee na-ayọkwa ogologo ndụ arụ ike na amara Chineke n'isi ezinụlọ ya na-echekwakwa ezinụlọ ya wee na-ayọkwa aṅụrị dị iche n'ọdịnihu Oge Ọkọlue na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi Obinna Benjamin Ọkọlue tata oge ugbu ọ na-elote mgbe e ji were mụọ ya Uju na Bon Ezechukwu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele n'isi ada ha nwanyị Chetachukwu Ezechukwu onye nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ya Osi na Nneka Ufondu na ezinụlọ ya na-enye chineke ekele na-ayọkwa ngọzi chineke amara ya na odudu ya n'isi ezinụlọ ha wee na-ayọkwa ihe ndị ọzọ niile ezinụlọ ha bu n'obi Ngozi Ogoke na-enye Chineke ekele maka nyanwa etinyekwara ofu arọ wee na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi nyanwa na onwe ya oge ugbu a nụnwa ọ na-elotekwa mgbe eji were mụọ ya Emma na Anthony Ikewuru na-enyekwa Chineke ekele n'isi nwa nwa ha Amari Kelenna Oje onye nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ya na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi ya Reginald Ifeyinwa Eze na-ayọ ka Chineke were aka o ji agwọ ọya ka Ezra Ọmọle amara Chineke na ngọzi ya ka o si n'akwa ọya were pụta Thaddeus Ọnwụ na ezinụlọ ya na-asịkwa happy birthday wee na-ayọkwa arụ ike nchekwaba ya na amara ya n'isi ya ezinụlọ Amuchie na-ayọ ka chineke werekwa aka o ji agwọ ọya ka o leta nwa nwa ha Ezra Ọmọle ka o si n'akwa ọya were kunie n'oge adịghị anya Osi na Nneka Ufondu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya n'isi ụmụ ejima ha Victor na Victoria Ufondu ndị nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ha Edith Olewunne ihe a na-achọ na-ayọkwa ihe dị iche Basil Adịndụ Olewunne na ezinụlọ ya n'obi ka Chineke nụ olu ha Ben na Barbara Amadi na ezinụlọ ya na-ayọkwa ka Chineke ka ọ nụ olu ayịyọ ha n'isi Ezra Ọmọle onye nwata nke nọ n'akwa ọya ka o si n'akwa ọya nụnwa were pụta Mike na Ijeọma Nwosu na-enyekwa Chineke ekene maka journey mercies nke ha si ha si wee jee wee nata wee na-ayọkwa ngọzi Chineke na nchekwaba ya n'ezinụlọ ha Osi na Nneka Ufondu na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene amara ya na ngọzi ya n'isi na ihe ndị ọzọ ezinụlọ ha niile bu n'obi Helen Egbuniwe na-ayọ na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi ya amara ya na odudu ya n'isi Uju Ezechukwu Chetachukwu Ezechukwu Stella Okonkwo Amari Oje na Chisom Okoye ndị a niile na-elote mgbe e ji were mụọ ha Bọni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka ihe ha bu n'obi ezinụlọ